pali kagulu kena kake daily kutumiza ma text kwa anthu pa facebook pa whatsapp ah bwerani mu- mujoine satanic ngati mukufuna chuma eh bwera tasegula church ya satanic ah ndine sing'anga wakuti wakuti nde adaina kanaa atumiza ka text akaka akuti uh, tasegula church ya satanic ngati mukufuna kulemera imbani foni pa nambala iyi ndiye ndifuna ndimve kuti kodi wha- what's their story Hello? ayi ba- Eh, maswera bwanji? taswera mumati ndiyimbenso 2 minutes
Eh, ndeno mwati tafotokozani bwinobwino Mu- mesa mu- munanditumizira mes- sms kuti uh, ngati mufuna mujoine satanic imbani phone nambala iyi kuti mulemere nde ineso Okay, mulipo Oh, okay na mulipo malanji ine ndimakhala ku mzuzu ku katawa naimba phone cha pompanoso
okay Mm, na- na muli ndi zaka zingati ine ndi ndi zaka 37
37 moyo wanu wasiku ndi siku mumatani basi ndine mphunzitsi ku primary
okay ndimaphunzitsa ku primary mm. ono muli ndi ana angati ah, ine panopa mwana ndilibe iya
mwana mulibe mm.

okay ndiye kuti no mupeze 35 eh, 45000 pint imodzi ya magazi mumaombola magazi amenewa mm. ndeno mumatipezera zipangizo izi mumatipitira kumanda mumakatitengera dothi la pamtumbu woti munthu anamwalira Mm. Mu- mukatero mumatipezera masingano awiri ndi makandulo awiri awaiti ndi kansanza kofira Eh. ndi dzira limodzi

Nde- ndeno timaku- timakuwuzani kuti mukapeza 45000 ija ndi zipangizo zimene mwapeza zija timakuwuzani kuti mupite kuchipinda kwanu panokha Mm. Mu- mumalumbiritsidwa muli kuchipinda kwanu kuti zimene mungamapange kuti wina aliyense asakuoneni kuchipinda kwanuko Okay. Okay.
ya mukatero timakupatsani manambala achinsinsi a kwini athu amene amapanga za magazi ndi mapiri ndi ndalama Mm.

Oh, ah, ku banki ku banki sizingatheke kuti mwina kupereka account number okay no bali oh, oh, oh, okay pali no njira ziwiri timakuwuzani kuti no mukayike no ndama ku account yanu imene ya airtel money ndama zimene kuti no ndama zathu za magazi zimabwera ku account imeneyi kuti no zizikapezanirana chifukwa chake ndama zathu za magazi mm. ya teno timakuwuzani kuti no

okay mwa- mwa- mungotipezera mu- mutipita kumanda mukatitengera dothi ku kumanda bantu bantumbira Mm. ndeno mukatero mutipeza makendulo awiri Mm. ayo, ano, a white ndeno mutipeza masingano awiri Mm. Yo, ndi 100 kwacha ndi kazira kamodzi ndi madzi mubotolo la frozy ndi machesi Okay.

ndithu ndithu paja dzina ndani ine ndi bright msango
okay bright msango mm. ndi ndi ndi ndi okay mwatakula ndani awo ndi mbatso mwina ma, Eh, ma, api. ndi mbatso mwina mawa ali chifukwa pali pali manda pafupi ndi chapanopa nditha kuthamanga panopa Mas, Okay, ma, okay. masana zitha kutheka eh?
ma masana timapewa anthu milandu sangakudabweni anthu kuti nkumanda kumene ma- mukupita kuno mukatani ayi ni pa- pali njira pali njira
oye ano ndiye kuti ngati ino pali njira mwamutsano kukatenga nondondosiro kumano pa musapange lisiteti kuti no anthu ah, ah, kuti nomukutenga dosira pamanda ya okay Ah, tathokoza kwambiri eh? oso sino tilankhulana Mm.
nde there's, there's something curious sakuthamangira they, they are patient eh? mupite kaye mukatenge dothi mukatenge mukagule masingano botolo la frozy nchani zonse zija mukatenga ne muti mutita mutibazira Mm. Na- n- nayesesa kumpasa ka- ka- ka- kampata kunena kuti eh, ndi ndalama ndinazo my goal ndifuna ndione kuti kodi akufuna chani koma mmene ndikuonera ineyo akufuna chifukwa mmene akuyankhula foni ku- ku background yo, wina wake sakuyankhula ndi enanso eh, ah, amvekere kuti chani eh, ah, eh, nanenso mukagule singano chanichani kukhala ngati they are speaking from script ndiye ine ndaonera mavidiyo ambirimbiri ama scammers ngati awawe amapanga zimene zi ndi anyamata ku india ndi aku nigeria mm. ali ndi script ndithu munthu akayankhula chonchi muyankha chonchi mukayankhula chonchi muyankha chonchi apa ndi kuti apanga note kuti ineyo ndi potential customer eh, nangasi komanso zikuoneka kuti anthu ambiri akubaza mafoniwo hmm? amangotumiza mafe- ma sms randomly kumakhala zitsilu zina zake zoti zimatani zimaona ngati kuli mtaji kumenekoko nde kuti zimayimba mafoni and they end up losing money Ine ndifuna ndidikire kaye ka 20 minutes kenako ndibwera pamene pano ndiimba phone eh, nda- ndakatenga zinthu zija kumanda ndagula chanchani ndake ndi 100 kwacha ndi nayo then ndimve kuti ndimve kuti apanga chani eh, ndimve kuti apanga chani koma anyway kukanakhala kuti inuyo akupasani 5 million ku account kwanu iwo osangopanga ndi queen wawo bwanji kuti alemere iwo bwezi panopa ali ndi mabilion chimene akufuna ndi 45000 ya ineyo komanso anatchula tinatake mapini chanichani chimene akufuna ndi ndalama zimene muli nazo ku account kwanu kapena ku airtel money so they will, they will scam you ndiye izizi izi zoti mujoine satanic izi ah, ndzabodza ndi zabodza and and mundidikire kaya paka 10 minutes kenaka mm, ndimbadziraso mfana amene eh, ndabwera saidi zikhala bwanji eh ase nathamanga ndakatenga chani ndakagula singano chanchani apa apa zonse ndi nazo ndi ndione kuti zikhala bwanji mm, chifukwa ndi ndifuna ndisachedwe yeah, ndi ndi so anyway uh, hang, hang tight hang tight I'll, I'll be back very shortly

Ah, kom- koma apa si- apa sibulekeni eh, ni- eh, tangu tangu ndi Alo. sim- simungangondipasa account number ya ineyo ndingokutumizana papa pa pa mo 6 to 6 basi 45 iyi mare ndipaseni account number ya national Bye-bye. bank ndipaseni account number ya national bank ndikutumizeni 45 iyo pa mo 6 to 6 basi

membership ilipo koma imafunika chani magazi a albino masingano awiri botolo la frozy 100 kwacha eh, ndi, ndi dothi lochokera kumanda mukapanga zimenezozo mundipatsa 45000 45000 iyo akuti chifukwa choti inuyo mulibe achi- achibale achi achi albino ndi tingopanga zoti titenge magazi athu amene tinawo ku- ku- ku ofesi kwathu kuno Nafunsa Airtel kuti kodi inu Airtel zimatheka bwanji kuti munthu kuyuza namba ya Airtel ndikumanena kuti ndili ndi magazi a albino? Kodi umenewu si mlandu? Kodi munthu ungakhale ndi sim card ya Airtel ndikuyigwiritsa ntchito inuyo musakuziwa? Kodi anthu amenewa nchifukwa chani sakumangidwa chifukwa manambala awo ndiye sakubitsidwatu ali ali ali, ali paliponse mbwe kutumiza ma SMS kuyimba mafoni

So there's a whole cartel going on kumenekoko. Ku Zomba maximum uko. ayi atero andiuza kuti ayi zimenezo tikuziziwa komanso amapanga zinthu zambiri osati zimene mwanena zokhazo amatha kutumiza ma message kuti "Ah, abale anu achita ngozi chani tifuna ndalama chanchani koma akuti amene akupanga zimenezo ndi ma prisoners amene ali ku Zomba maximum prison ine zinandidabwitsa kuti kodi zikhala zotheka bwanji kuti munthu ali ku prison ndikumapezeka kuti ali ndi nambala komanso chani kumayimba phone tinayimbira phone aku prison spokesperson wa malawi prisons chimwemwe shawa Amnambo. yes no this is not good this is not good how can how can you know

how could that be that is a, se a secure area and wh what is your what is your prison doing to to fester out this this type of crime akuprizona nandiuza kuti zimenezozo zimachitikadi koma zimachitika cho- chifukwa choti pali maofficers ena ma prison warders amene amazembesa mafoni kulowesa mprisonmo komanso anthu ena amapereka mafoni kwa maprisoners nde maprisoners ndimene amakhala akutam- akuthamangisa zimenezozo akuprizona nanenso kuti akuitanisa machine inaake kuchokera ku china kuti izipanga scan zinthu zolowa mu prison kuti achepetse zinthu ngati zimenezozo chimene chinandidabwisa ndi choti kodi zimenezi zimatheka bwanji ka prison kaja kali ngati kachipinda koti you know muli cctv mmene momo ma prisoners aja ali ndi nthawi yodzuka nthawi yogwira ntchito nthawi yogona Kodi zimatheka bwanji kuti akhale ndi ma office mpakana mmenemu kumatchaja ma phone kumaika ma minutes, ma units ngati ineyo panopa ndikuyimbira kunja anandiyimbira international call mamuna awowo they are very organized akupanga zinthu zimenezi kodi ndalama zikapita kumeneko akumadya ndalamazo ndi ndani ma 45000 chifukwa mmene ndimayimba foniyo ma prisoner awo ku, ku background ku- kuma- kumaveka kuti enanso akuyankhula ndi anthu ena pa mafoni izo chimodzimodzi nde zinthu zoziziritsa kwambiri nayesa kuwayimbira fu- a minister a Zikhale Ng'oma koma foni yawo sanayankhe